landreni Amalawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino ndichokera ku mastudio a zinayi corporation ndabweranso ndi programu yapaderadera ija imene evangelist yankho malizani akupitirizabe kufotokoza nkhani zokhuza coronavirus network ya 5g komanso lemba la chirombo 666 kuti kodi nkhani zimenezi mogwirizana ndi bukhu lopatulika baibulo zikuti bwanji Kumbukirani tikukhala wano masiku otsiriza, tikuyenera tiphunzitsane, cholinga nchoti tiphunzitsane, tikumbutsiranenso chifuniro cha Mulungu kuti kodi ife tikuyenera kumatani mnyengo ino. Dzina langa ndi John Mulimbika. Bwanji Evangelist Yankho Malizani apitirize pamene adalekeza sabata yatha ija. nthawi ya uthenga wabwino yafikanso tikukambirana mawu a mulungu wakumwamba pamutu okuti covid-19 5G ndi lemba la chirombo. Pamene tikukhala nyengo imeneyi nkwabwino ndithu kumvera malangizo a zachipatala amene tikumapatsidwa chifukwa cha nyengo imeneyi ya matenda a COVID-19. Ndi zabwino ndithu kuthamanga kwambiri ndi nzeru zikamachuluka kuti uthenga wabwinonso upite patsogolo mwansanga. Ndi madzulo anonso ndikudziwa m'bale wanga wakonzeka watenga cholembera chako pepala lako kuti uzilemba mavesi komanso baibulo lako umene ukhala pambalipo kuti tikatchula vesi iwe nkumasanthula vesilo ndi pemphero kuti m'masiku ano otsiriza mzimu woyera alankhule ku nsinku wa moyo wako tipemphere wabwino ndinu yehova mulungu amene muli kumwamba chifukwa mwatisunganso ife ndi thanzi kufikanso mu ola lino mwatipatsa chakudya mwatiteteza ife ku ngozi mwatipatsa malo okhala mwatichiza ku nthenda zosiyanasiyana ngakhale alipo ena koma ndi mavuto osiyanasiyana a moyo uno koma litamandike dzina lanu chifukwa inu mulungu wakumwamba ndinu wabwino tikupempha mutikhululukire ife mphulupulu zathu monga ana anu Amalawi kuyambira ine mtumiki ndi awa abale anga ndi alongo amene akumvetsera mawu anu ndi dziko lonse la malawi tifuna tisanthule mawu anu amene ndi chakudya cha moyo wathu wauzimu yehova tikupempha kuti ganizo lina lililonse lofuna kukazikweza kuposa khristu likagonjetsedwe kumvera khristu mu ola ili mu dzina la inu yesu mpulumutsi wa moyo ndi daniel adawuza mfumu kuti mulungu wakuuzani chimene chizachitike masiku otsiriza ndimafuna nditere nawe m'bale wanga kuti masiku otsiriza amene tikukhala ano ukafuna kudziwa zimene zikuchitika ndi zimene zikubwera kutsogoloku werenga buku la daniel ndi buku la chivumbulutso mabuku amenewa atumiki anzanga azibusa mudziwawerengera anthu m'makachisi shehe mudziwawerengera anthu buku limeneli m'matchalichi ansembe mudziwawerengera anthu mabuku amenewa m'matchalichi osamwabisira anthu ayi pakuti ichi ndiye chilungamo cha mulungu akuti mulungu adavumbulutsa zimene zidzachitike masiku akumapeto masiku otsiriza masiku ake ano komanso m'bale wanga ngati ulibe baibulo kagule udziziwerengera wekha chifukwa masiku ano mulungu adavumbulutsa zochitika masiku otsiriza ndiye tikhala tikutsatira zimenezi pang'ono pang'ono pang'ono tione kuti ngati mulungu adapereka kuti ino za masiku otsiriza kuchokera mu loto la mfumu nebukadinezara ndi covid-19 akupezeka masiku otsiriza 5g akupezeka masiku ano otsiriza kodi kupyolera mu loto la mfumu nebukadinezara tikhoza kupezamo zokhuza 5g ndi covid-19 mm. mawu a mulungu ngosangalatsa kwabasi zili ngati munthu unali ku dimba mumagwira ntchito kapena mekaniki anali bizi kugwira ntchito zake ndi dzuwa lamumenya kwabasi ndiye angokumana ndi wina wake angompatsa kathobwa kozizira kabwino kozizira kabwino akangomwa kathobwako kamachita kuyenderera mu thupi lonseli mpaka na muzikhadabo munthu nkumapeza mtendere mawu a mulungunso ndi mmene alili ndiyetu atisanthule zimenezi langizo lochepa chabe kwa atsogoleri a chipembedzo amene mmakhala kutsogolo kukhala olangiza purezidenti pa nkhani za chipembedzo mm? mukuwerenga pa vesi 22 daniel chapter 2 mumve langizo labwino akuti iye avumbulutsa zinthu zakuya ndi zinsisi adziwa zokhala mu mdima ndi kuunika kumakhala kwa iye atsogoleri achipembedzo amene mmakhala ndi mpata okumana ndi atsogoleri a dziko ena mmakhala mabungwe osiyanasiyana muziwatsimikizira atsogoleri a dziko kuti kunja kuno kuli mulungu amavumbulutsa zinsinsi amadziwa zokhala mu mdima anthu tikamapanga mapulani oyipa kumupangira wina kumapangira azinzathu aliko mulungu ndi zimene muzikawauza atsogoleri a dziko chinsinsi cha covid-19 ndi 5g ndi mavuto onse ali pa dziko lapansi yehova akhoza kuulula chifukwa ali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse nanga nkokoma m'bale wanga kusanthula malemba mm. uthenga wabwino uwu wa ufumu wakumwamba muloto la mfumu nebukadinezara ndimafuna ndisawerenge fano lonselo koma mwina chifukwa cha amene mulibe baibulo ndingowerenga pochepa ndikuwerenga kuyambira vesi 31 inu mfumu munapenya ndi kuona fano lalikulu uyu ndi daniel tsopano akuuza mfumu za loto lawo lija afumu akhala poteropo kanyamata ka daniel kakufotokoza kadzadzidwa ndi mzimu woyera mulungu akapatsa china china chilichonse ndikafotokoza kuti inu mfumu munapenya ndi kuona fano lalikulu fanoli linali lalikulu ndi kunyezimira kwake kunaposa linali kuyima popenyana ndi inu ndi maonekedwe ake anali oopsa fano ili tsono mutu wake unali wagolidi wabwino chifuwa chake ndi manja ake zasiliva mimba yake ndi chiuno chake zamkuwa miyendo yake ndi chitsulo mapazi ake mwina chitsulo mwina dongo Hmm. Munali chipenyere kufikira mwala unasemedwa popanda manja umene unagunda fanoli ndi pa mapazi ake okhala chitsulo ndi dongo nuwaphwanya pamenepo chitsulo dongo mkuwa siliva ndi golidi zinapereka pamodzi ni zinasanduka ngati mungu wa pa madwale a malimwe ndi mphepo inaziuluza osapezekanso malo ake ndi mwala unagunda fanowo unasanduka phiri lalikulu nudzadza dziko lonse lapansi ili ndi loto kumasulira kwake tsono tikufotokozerani mfumu haleluya daniel adafotokozera mfumu lawo loto lawo chimodzi chimodzi chimodzi chimodzi mmene ndawerengeramo kanyamata ka daniel kamawafotokozera a mfumu loto lawo ndiye ndingofotokoza mwachidule lotolo akuti loto linali lalitali lonyezimira komanso loopsa linayima chindunji kupenyana ndi mfumu nebukadinezara akuti fo fanoli mutu wake unali wagolidi chifuwa ndi manja ake za siliva mimba ndi chiuno chake mkuwa miyendo yake chitsulo komano kumapazi chitsulo ndi dongo ndiye akuti mfumu iku ikuyang'ana bwinobwino inadzaona mwala uku kuchokera m'mwamba kugwa mwala kuchokera m'mwamba ndi kudzaphwanya mapazi a fanoli kenako fano linatheratu pomwepo koma mwalawo udayamba kukula kukula kukula ndi kudzadza dziko lonse lapansi ndiye ine sindikuyika maganizo anga tamvani chimene malemba akunena tsopano vesi 37 kumasulira kwake inu tsopano akuti inu mfumu ndinu mfumu ya mafumu pakuti mulungu wakumwamba anakupatsani ufumu ndi mphamvu yayikulu ndi ulemu Ndipo paliponse pokhala ana a anthu iye anapereka nyama zakuthengo ndi mbalame zamlengalenga m'dzanja lanu, nakuchititsani ufumu pa izi zonse. Inu ndinu mutuwo wagolide, ndi pambuyo pa inu padzauka ufumu wina wochepa ndi wanu. Ndi ufumu wina wachitatu wamkuwa wakuchita ufumu pa dziko lonse lapansi. Ndi ufumu wachinayi udzakhala wolimba ngati chitsulo, popeza chitsulo chiphwanya ndi kufooketsa zonse. Ndipo monga chitsulo chiswa zonsezi, uwu udzaphwanya ndi kuswa. ndipo umo mudaonera mapazi ndi zala zake mwina dongo la woumba mwina chitsulo ufumuwo udzakhala wogawanika koma momwemo mudzakhala mphamvu ya chitsulo popeza mudaona chitsulo chosanganizika ndi dongo ndi zala za mapazi mwina chitsulo ndi mwina dongo momwemo ufumuwo mwina wolimba mwina wogamphuka ndi umo mudaonera chitsulo chosanganizika ndi dongo iwo adzadzisokoneza ndi ana a anthu wamba koma sadzaphatikizana monga umo chitsulo sichimasanganizikana ndi dongo ndipo masiku a mafumu aja Mulungu wakumwamba adzaika ufumu woti sudzawonongeka ndi ntha, ku nthawi zonse, ndi ulamuliro wake sudzasiyidwira mtundu wina wa anthu, koma udzaphwanya ndi kutha maufumu awo onse, nudzakhala chikhalire. Haleluya! M'bale wanga, Daniel akuiuza mfumu kuti Mulungu wakumwamba wakuuzani chimene chidzachitike masiku otsiriza ndi walowa kukauza mfumu za loto lawo mmene adalotera daniel wafotokoza ndi mulungu wakumwamba wampatsanso kumasulira kwake mukumasulirako daniel akufotokoza kuti chifano chimene adachiona amfumuchi ndi maufumu anayi amene adzauka pa dziko lapansi akuwauza mfumu nebukadineza kuti inuyo ndinu mutu wa golide mu njira ina ufumu wa babulo umayimiridwa ndi mutu wa golidiyo ndi adawauza kuti ufumu umene ukachoka wanuwu kudzabweranso ufumu wina wochepa mphamvu ndi wanu ndipo ndi zoonadi kuti mu buku la daniel lomweli ufumu wa babulo udatha kutha kwake mu chapter 5 pamene dzanja lidalemba khoma kuti belisazara mwana wa nebukadinezara anatenga zopatulika za mkachisi namamweramo vinyo usiku umenewowo dzanja lidalemba pa khoma kuti mene mene teke ufasini kapena kuti ufumu wanu mulungu wauwerenga ndipo wautha usiku umenewo kudabwera ankhondo amedi ndi aperezi ndi amene adadzawononga babulo kugwirizana ndi maloto amene mulungu adapereka ndipo daniel adakhalanso mu ufumu wa medi ndi aperezi pansi pa mfumu dariyo ndi koresi kapena kuti sairasi ndipo mbiri ya dziko lapansi imafotokoza momveka bwino kuti ndi zoonadi ufumu omwe udalipodi ndipo maufumuwo adakhaladi mwa zaka zawo mosaphophonya mwachitsanzo ufumu wa babulo udachoka ndubwera ufumu wa medi ndi aperesi ndithu adafotokoza kuti kudzabweranso ufumu wina udabweradi ufumu wa heleni kapena kuti magreeks pansi pa mkulu wina dzina lake alexander kanyamata kanyamata kamphamvu kwabasi kamene kadagonjetsa dziko lapansi mochititsa chidwi kumeneko kudayambiranso za makalendalazi ku ufumu wa greece zothamangathamanga zidayamba na anthu ake amenewo ine naphunzira ku geography nkhani ya ku athens anthu okonda zothamangathamanga sindifuna kuyima kumenekoko chifukwa nkhani siili kumenekoko nkhani yagona pa covid-19 5g ndi lemba la chilombo kuchokera apo ufumu wa, Ro- wa, wa, wa greece udafika kumapeto alexander adagonjetsa dziko lapansi chimene chidamugonjetsa chinali chochepa kwambiri adafika pokumwa mowa nadwala adokota ake pomfunsa kuti akulu zikuoneka kuti mmene mwadwalamu mufatu kodi mukamwalira inu ufumu adzatenge ndani adangoyankha mawu achidule kuti amene angakhale wamphamvuyo adzatenga ndiye ufumu udagawanikana mwa makomanda ake 4 mukawerenga daniel chapter 7 amaonetsera nyalugwe wokhala ndi mitu inayi kuyimirira makomanda 4 omwe adatuluka mu ufumu wa greece ndi baibulo likufotokoza kuti ukadzachoka ufumu umene wachitatuwu akuti kudzabwera ufumu wina wolimba ngati chitsulo ndipo ndi zonadi kudabwera ufumu wa rome kudabwera ufumu wa rome ufumu wolimba ngati chitsulo komanso ufumu wa roma akuti kumapeto kwake akamba zoti kumapetoko kuli chitsulo ndi dongo dongo la woumba chitsulo ndi dongo sizimagwirizana ufumu wa roma kumapeto kwake udzakhala wosagwirizana sindifuna kukamba za zaka kuti chaka chakuti chaka chakuti mm komano maufumu mukafufuza ku mbiri ya dziko lapansi adayendadi monga mmene alimo zosaphonyeka adayenda monga mmene alilimo babulo kuchoka babulo unabwera amedi ndi aperezi amedi ndi aperezi unabwera greece kuchoka greece unabwera rome mukalinga buku la julius caesar kusekondera maphunziro buku la julius caesar zaka zinazi adakambako za ufumu wa rome muli mkulu wina komanda wina dzina lake toleme kumene udayamba ufumu wa rome kwa mkulu ngati ameneyi nde ndizosabisika zinthuzi komano chidwi chathu chigona kwambiri ku ufumu wolimbawo chifukwa chani zili choncho mulungu adamuuza daniel kuti ukamuuza mfumu nebukadinezara pa vesi 28 chapter 2 kuti koma kuli mulungu kumwamba wakuvumbulutsa zinsinsi iye ndiye wadziwitsa mfumu nebukadinezara chimene chidzachitika m'masiku otsiriza ndi masiku otsirizawo ndi ano nde mukayang'ana ngati kuli ufumu mwa- mwa- mwa mwa maufumu onsewa umene wakhala nthawi yayitali ndi ufumu wa roma mwa maufumu onsewo ufumu wa roma umene anangotchula chaka chimodzi chokha unayamba mu 4 mu 476 ad ndi ndingofuna ndingokamba pang'ono pamenepopo kunena kuti ufumu umene ukuoneka wautali kwambiri kuposa maufumu ena onse ndi ufumu wa roma ndipo mukayang'ana kufotokoza kwa daniel mneneri akufotokoza kuti kumapaziko kudzakhala chitsulo ndi dongo nde tinawerenga vesi 44 pamene akunena kuti ndipo masiku a mafumu aja mafumu akati ogawanika kumapeto ufumu wa romuwo masiku a mafumu amenewowo Mulungu wa Kumwamba adzaika ufuma woti, ufumu woti sudzawonongeka ku nthawi zonse, ndipo ulamuliro wake sadzausiyanso mtundu wina wa anthu, mtundu wa Babulo, mtundu wa Medi na Perezi, mtundu wa Greece, mtundu wa Rome, kaya ndi mtundu wa ma Chinese, kaya ndi mm, ma Black Americans, kaya ndi ndani, u- akuti sadzasiyanso m'manja mwa mtundu wina, kaya mtundu wa Alomwe, kaya ndi Angoni, kaya ndi Achewa, akuti sadzasiyanso m'manja mwa mtundu wa anthu ena. nde tigona kwambiri ku ufumu umenewu wachinayiwo chifukwa nkumene ifeyo tikukhala nthawi yakumapeto akuti ufumu wachinayi udzakhala wolimba ngati chitsulo popeza chitsulo chimaphwanya ndi kufoketsa zonse ndipo monga chitsulo chiswanya zonsezi uwu udzaphwanya ndi kuswa maufumu ena onse koma kumapeto kwake mwina udzakhala wolimba mwina wosalimba m'bale wanga tikukambirana za covid-19 5G ndi lemba la chirombo. Kodi ufumu wa Rome ukugwirizana ndi nkhani za 5G? Kodi ufumu wa Rome ukugwirizana ndi COVID-19? Chifukwa ufumuwu ndi wolimba kusonyeza kuti pena paliponse ukuyenera kugundapo basi palibe amene angagwedeze ngakhale kumapeto ukupezeka ndi osagwirizana koma mphamvu yachitsuloyo ikadaliko yesu khristu umene amabadwa mkuti wa augustus caesar mfumu ya roma ndipo ake yosefe ndi mariya adapita kukapanga kalembera amene mfumu augustus adalengeza kuti anthu apite kukalembera yesu mmene amumugwira adamugwira nali afumu a- ma- ma- asilikali achiroma yesu mmene amankhomera pa mtanda adali asilikali achiroma adagwira ntchitoyo mmene amamweruza m'mabwalo a milandu yosiyanasiyana asilikali achiroma ndamagwira ntchitoyo kufikira pilato amene ali bwenzi la chiroma adagwirapo ntchito kumweruza yesu khristu yesu adafa mmene amakwera kupita kumwamba yesu khristu mkuti ufumu wa chiroma ukadali ndi mphamvu ophunzira ake a yesu mmene amagwidwa nkumayikidwa mndende ndende zake zinali za chiroma asilikali amene amayang'anira petro akadali mndende m'buku la machitidwe a atumwi adali asilikali a chiroma yakobo adadulidwa mutu ndi mfumu herode asilikali a chiroma adagwirapo ntchito tifuna kunena kuti chani tifuna kuona mphamvu yofumu wa chiromayi kunena kuti mphamvu yake akufotokoza kuti idzakhala ilipobe idzakhala ilipobe ndiye m'bado umene yesu khristu adakhala m'bado wake ndi wathu omwewo mwina ukayikira m'bale wanga umve zimene yesu mwini wake adalankhula pamene tikumaliza uthenga wa tsiku la lero yesu mwini wake pa mateyu chapter 24 adalankhula mawu awa vesi 34 indetu ndinena kwa inu m'bado uwu sudzatha kuchoka kufikira zinthu zonsezi zidzachitidwa haleluya yesu mwini wake adafotokoza kuti m'bado uwu amatanthauza kuti this generation m'bado wanga omwewu umene ndabadwa ine mu ufumu wa chiroma uwu siudzapita kapena kuti siudzatha kufikira zonse zitakwanitsidwa zikugwirizana ndi ku danieli chapter 2 kumene akunena kuti mu nthawi ya maufumu amene wowo ndi mmene yesu khristu adzaonekere ndikumbukirani paja tikusakasaka mwana wachipatuko kuti ndi satana ndi babulo mzinda wa babulo kumene mulungu amaonetserako zochitika za masiku otsiriza babulo uyu adayambanso ndi satana pomanga mzinda wa babeli kutsutsa ndi mulungu wakumwamba ndiye tagwira mfundo izi m'bale wanga kuti nebukadinezara 2 ndipo adapanga zinthu zodabwitsa kwambiri mu mzinda wa babulo adapanga ma hanging gardens pa vesi 30 chapter 4 daniel mfumu nebukadineza adankhula mawu otumbwa mawu odzitukumula nanena mfumu inanena niti si uyu babulo wamkulu ndinammanga akhale pokhala pachifumu ndi mphamvu yanga yayikulu uoneke ulemerero wa chifumu changa nebukadinezara mkati mwake satana uja adakalowa mwa davide uja Ataukira Israeli, adakamusonkhezeranso Nebukadinezara kuti iwe tazichemerere, tadzikweze, muja adazikwezera yekha kuti adazikuza mu mtima chifukwa cha kukongola kwake. Ndi Nebukadinezara adapanga adapeza mphamvu namanga Babulo okongola, adafikanso naye podzikweza kuti si uyu Babulo wamkulu ndamanga. Ankaganiza Babulo sangathe. Mbale wanga ganizo lodzikweza ndi la mwana wa chitayiko. mzimu woyera akunena kuti wina asakunyengeni kuti sifika koma ayambe woonekera mwana wa chipatuko tikamabwera ulendo winawo tikudzaona daniel chapter 7 kufanizira ndi daniel chapter 2 chimene tikupangira sitikuthamanga ayi mauthengawa m'bale wanga mulungu atikonzera nthawi bwino ukhala ukuwatsata mpaka na kumapeto mpaka na kumapeto cholinga cha zonsezi tione kuti dziko lapansili likupita kuti kodi mmene akunena kuti covid-19 wazunguza pa dziko lonse lapansi ndipo ndi zoonadi ndi wazunguza network ya 5g imene maiko ena angakhala kwa azungu akudana nayo kwambiri kuti kwenikweni muli chani mmenemomo ku south africa kumayambiro kwa maulalikiwo ndidafotokoza kuti mkulu wina dzina lake bill gates amapanga makatemera akuti oteteza anthu ku matenda a covid-19 wiki yomwe ino imene tupanga jambula uthenga uwu ku south africa kunavuta kwambiri chifukwa anabwera ndi mavaksini awo ndikuyamba kubaya anthu ndi anthu akwiya nazo kwambiri ayamba kuwathamangitsa achokeko akusiya kubaya kwawo kwa azungu mavaksini amenewo afuna kubweretsa kuno ku africa ndipo south africako akusankha anthu ooneka kuti osazindikira zinthu kuti ayeserere mwa iwowo m'bale wanga si nthawi yokhala mu mbuli yosazindikira zinthu ndi nthawi yowerenga zinthu ino si nthawi ya mdima ayi idalipo nthawi ya mdima tikambanso za nthawi ya mdima mu uthenga umenewu imene mabaibulo sankapezeka ndi anthu amba koma masiku ake si ano ayi panopo zowerenga zili pena paliponse foni yako uli nayoyo usamangocheza pa whatsapp ndi zina zoterezo uziyang'ana mawu a mulungu akuti chiyani fufuza zochitikazi malo opemphera azibusa anzanga azilaliki musawabisire anthu chilungamo nthawi tikukhala ino ndi nthawi yakumapeto dziko latsetsereka ili pompano yesu khristu akhala ali mkudza kodi yesu akamadza udzakhala uli pati m'bale wanga zindikira tikukhala mu ufumu wosagwirizana chitsulo ndi dongo sizingagwirizane kuli bungwe la united nations layesetsa kuti ligwirizane sizingatheke kugwirizanitsa anthu bungwe la who nonso lingopanga zake zosokonekera zokhuza covid-19 palibe munthu ngakhale mmodzi amene atanjanitsenso dzikoli chifukwa chitsulo ndi dongo sizingagwirizane andale kukangana kangana kukangana kangana ndipo dziko lapansi mu ufumu wa chiroma sizikudalira kuti kaya atsogolere ndani kaya chichitike ndi chani pa dziko lapansi ayi ndithu koma tonsefe tukhala mu ufumu umene ndosagwirizana pakuti chitsulo ndi dongo sizingagwirizane ndi m'bale wanga pamene zonsezi zikuchitika tamva langizo la yesu khristu pa mateyu chapter 24 verse 32 akunena kuti koma phunzirani ndi mkuyu fanizo lake Pamene tsopano nthambi yace ili yanthete, niphuka masamba ake, muzindikira kuti dzinja liyandikira. Comweconso inu, pamene mudzaona zimenezo, zindikirani kuti iye ali pafupi, inde pakhomo. M'bale wanga, tikamayang'ana cilengedwe, chimationetsera kuti mvula pompano igwa tikamayang'ana chilengedwe chimationetsera kuti chimanga kapena kuti mango kamvula kameneka kamagwera kopsetsa mango kameneka timazindikira zonsezi koma kodi zochitika za dziko lapansizi zikamachitika mabanja sakukhazikika mikangano ili ponseponse matchalitchi angoyenda ngati njinga zakabaza mabala angotsegulidwa paliponse matenda osaneneka afika paliponse kufika kuti dziko lonse latsekedwa lonse latsekedwa chifukwa cha matenda kodi zimenezi zikamachitika zikuonetsera chani zindikira kuti yesu wayandikira inde ali pa khomo Kodi moyo wako ukuukonza? Kodi moyo wako waupereka m'manja mwa Yesu Khristu? Kodi atati adze lero Yesu Khristu, ubale wako ndi Yesu uli motani? Kodi moyo wako utachoka lero, chiyembekezo cha moyo wosatha chilipo? Ndimafuna ndikudandaulire, dziko ndilopanikiza.

mwina watopa ndi ndewu yesu akuitana idza kwa ine olema ndi othodwa ndidzakupumulitsa masiku tikukhala ndi masiku otsiriza pompano yesu khristu akhala ali nkudza tipemphere yehova mulungu wokonda amene muli kumwamba nawa mawu anu amoyo ndi mawu okoma amene mwatipatsanso madzulo ano ife ndife ayani pamaso panu popeza ndife anthu ofowoka dziko lapansi likutsetsereka zochitika zonse zikuonetsera kuti dzikoli likupita kumapeto koma yesu mudatilankhula ife mawu kunena kuti tiyang'anire wina asatisocheretse ife nchifukwa chake tikulingalira m'mawu anu mwapadera mbuye ndiwikiza m'manja mwanu abambo amayi mnyamata mtsikana agogo amene akumvera uthenga uwu chonde mulungu mulankhule kunsi kwa mitima yawo nkuthekena akudwala akufuulira kwa inu usana ndi usiku mmene akumva uthenga akuziguda pachifuwa kuti mulungu sangandimvere pemphero langa mbuye mumve kulira kwawo ndi kuwakhudza matenda awo ndi kuwachiritsa ena akadali mu umphawi wadzaoneni mbuye mvani kulira kwa ana anu dalitsani dziko la malawi mulisunge mu mtendere mulole kuti inu nokha yesu khristu mukakwezeke kuposa ganizo lina lililonse lofuna kudzikweza pano pa dziko lapansi muonekere ndinu yesu popeza ndinu yekhayo amene munalipo mulipo ndipo mudzakhalanso ku nthawi za nthawi mu dzina la inu yesu mfumu ya ulemelero

323 08 awiri 1 769 323 kufunsa mafunso kuti kodi lemba la chirombo ndi chani kapena simukumvetsetsa ndi pati evangelist yankho malizani ndi okonzeka kukuyankhani kumbukirani kuti manambala amene ndatchula aja ali pa whatsapp mukhonza kuchita mwayi kulankhula nawo pa whatsapp kapena kutchaya lamya kapena kutumiza text message kumene akuyankheni dzina langa ndi john mulimbika kuchokera ku mastudio a zinayi corporation kumbukirani kuti programu iyi ikupezaninso ndi sabata ya mawa pompano pa wailesi yanu yapamwamba pitirizani kumvera mapulogalamu otsatirawa ndapita machiritso mutuke dzanja lanu fulumilani njala yalowa fulumilani njala yalowa